ụmụ Igbo ndewo nụ ụmụ akwụkwọ unu na-emekwa ọfụma ọkwa na-adaba jisie nụ ike ọ na-adaba ị na ngalaba nke abụọ inye ihe ọmụmaatụ maka ihe m na-ekwu ihe ndịka a na-akpọ simile anyị emeela ndị mpaghara nke mbụ na nke abụọ anyị na-aga ugbu a anyị ga-achọ ka anyị makwa ma unu na-amụtakwa ihe anyị na-akọwa Nke ọ na ebe a na-asụ bekee ndị na-asị as this as that eji eme comparison ebe na igbo anyị na-asị ọ bụ myiri ihe yiri ibe ya a na-asị ihe eji ọmụmaatụ sị ihe na-atọ ụtọ asị ọ na-atọ ka gịnị ọ na-atọ ka mmanụ aṅụ onye ọ na-agba ọsọ ka ele ọ na-arị elu ka enwe ụdị ihe a ka anyị na-achọ ka unu na-amụta abịa ebe e ruru ugbu a na nke iri ebe anyị uwe chioma na-eji ka gịnị ihe na-eji oji uwe chioma na-eji ka gịnị ọ na-eji ka ọ bụ gịnị unyi ọnwa kedu ihe na-eji oji na igbo ọ bụ unyi uwe chioma na-eji oji ka unyi

ihe na-eji oji uchechi pere mpe ka gịnị pere mpe as small as gịnị in English a na-akpọ wren obere nnụnụ ya bụ nwanza n'Igbo abụghị nkịta nkịta epeghị mpe karịa nwanza nwanza bụ wren obere nnụnụ ọ pere mpe iri na abụọ chike nwere obi ọjọọ ka gịnị enwere obi ọjọọ nwee ajọ mkpụrụ obi emere one of the heart is bad has a bad heart bad mind chike nwere obi ọjọọ dịka ọ bụ chineke mba chineke nwere obi ọma ọ bụ ekwensu ekwensu bụ onye anyị na-asị na ọ nwere obi ọjọọ ọkụkọ fere ka gịnị enweghị ọkụkọ ọkụkọ ile anya ihe na-efega na-efe efe nnụnụ egbe ọkụkọ a na-efe efe ngwa ọnwa ọkụkọ ndị na-efe efe ọ bụrụ na ọkụkọ fezi efe karịa ka eji mara ọkụkọ asị ọkụkọ nke a efela ka nnụnụ ma ọ bụ o fela ka egbe ọkụkọ fere dịka ebe a egbe ga-akarị ya efe efe ọkụkọ fee efe karịa asị ọkụkọ a na-efezi ka egbe egbe bụ ihe a ma na-efe efe ụzọchi na-ehu ehu dịka ụzọchi na-ehu ehu gịnị na-ehu ehu bụ nke a bụ agadi nke a bụ ntorobịa ọ bụ agadi the elderly people ndị na-elere aga ije ndị ntorobịa ndị youth ahụ ha ka kwụ ọtọ ọ bụ ndị agadi bụ ndị na-eru eru that is the elderly ọ na-arị elu dịka ọ na-arị elu dịka someone climbs ya ma na-arị elu ọ- ọ nnọ bụ nnọ nnọ na na-arị elu ọ bụ enwe enwe na-arị elu nke ukwuu na-ama gwemgwemgwem n'elu osisi a bịa ebe a uwe chioma na-eji ka unyi uchechi pere mpe ka nwanza chike nwere obi ọjọọ ka ekwensu ọkụkọ fere ka egbe ụzọchi na-ehu ehu ka agadi ọ na-arị elu dịka enwe ya bụ unu mụta ya ole ọ dị ugbu a a ga-ejizi imezi ihe ọmụmaatụ a ga-akwasị ọnụ ya dịka ihe a nke a dịka nke a nke a dịka nke a a na-ekwuzi inwe ihe inwe ike iji maa atụ na onye a ihe a na-atọ ụtọ dịka mmanụ aṅụ ọ na-elu ilu dịka onugbu otu a ka a ga-eji mee ka ọ na-amata ihe e ji eme ọ ma ihe a dịka nke a nke a dịka nke a ọ dị mma a na-eji ekwu okwu na-eme ndị ị na-agwa na-amata ihe ị na-eche n'echiche ma mata ihe ị na-ekwu nke a ga-emewe nke ọzọ ndị ọzọ ụmụ eh, akpaalaokwu ihe gbasara okwu na asụsụ ndị Igbo a ga na-agbari ya obere obere ka ụmụaka na-amụta ya oge ọ ga-abụ e mechaa ihe mmụta anyị na-eme n'otu ọnwa ihe dị iche ga-adị ebe ha nọ n'ezinụlọ na-asụzi igbo jirizi igbo na-asụ n'ezinụlọ bụzi ịsụ asụ ndị iti ha chọrọ ka ọ nọ ma na-asụ igbo ma n'ịsụ igbo ma n'ide igbo ma n'ịgụpụta igbo ma n'iji igbo atụ ilu ọ dịrị anyị niile mma ndị igbo igbo ga-adị igbo ekunigo ọ ga na-aga n'iru